ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan an lajɛ ka bɔ ondo tv sanfɛ ale ni mifa production sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna se aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur usman eric jakite dɔgɔkun mun y'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile mugan ka taa bila karidon na novembre kalo tile mugan ani wɔɔrɔ dolo jate la eh, doloba fila ale de nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye ni o ye kawula kalo filanan mɔgɔw ka dolo ye ale ni kawula kalo sabanan o mɔgɔw ka dolo ni an b'a fɔ scorpion mɔgɔw ka dolo ale ni sagittaire mɔgɔw ka dolo o de nɔrɔ bangenen don nin wagati in kɔnɔna na ni o ye eh, marisi ale ni pluton ka taa se sagittaire ma ni doloba saba o de nɔrɔ barikalen don nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu o jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisikalo tile mugan ani kelen na ka na bila avirilikalo tile tan ani kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma bélier ninso denw funteni kalo fɔlɔ denw bélier nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ porobilɛmu olu ka ca aw da la porobilɛmu initiliw olu ka ca aw da la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka waribɔ kunko caman k'olu lase aw ma ka sɔrɔ hali ni a man di aw ye ɔ a b'a yira aw mana wari minnu sɔrɔ aw mana musaka minnu sɔrɔ kasabi minnu ni aw bɛna a sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ kasabi ninnu u bɛ se ka bɔ aw bolo k'a sɔrɔ hali ni a ma diya aw ye ka don ko wɛrɛ da fɛ ɔ wari porobilɛmu olu fana kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna na sɔrɔ minnu kɛ sɔrɔ ninnu bɛna tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile mugan na ka na bila mɛ kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka waleyaw ka ca aw ka sɔrɔ ma kamasɔrɔ ko minnu bɛna na ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ani o ye musakabɔ kow ye wa fana i bɛna ye ɔ ko caman de bɛ yen nɔ ni aw bɛna ɲini ka don a kow la ni u bɛna kɛ sababu ye ka se ka waribɔ kunko caman k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛna a jigi da aw kan ɔ aw bɛ se ka jɔ olu jigiya kɔrɔ cogoya minnu na ɔ o b'a kɛ sababu ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma yɛrɛkɛli walew olu bɛ aw ka ko la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mɛ kalo tile mugan ani kelen na ka na bila juin kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma jemo badu denw jemo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ɔ garisigɛ yɛrɛkɛw olu kun dalen don aw kan kunnafoni siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna aw jija aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogoya minnu na nka i bɛna ye k'a fɔ yanni dɔgɔkun bɛ taa laban aw bɛ sɛgɛn minnu kɛ aw tɛna olu jaabi ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka farifaga walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana fɛ aw b'a hakili to aw yɛrɛ la fariganw ale ni banaw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la n'aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ɲɛji cɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile mugan ni kelen na ka na bila juillet kalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fila samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw miirina ko olu bɛna caya kosɛbɛ ɔ layidukan bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ lagosi bɛ aw ka layidukanw olu sira kan masaya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na degunw ale ni garisigɛ yɛrɛkɛw ka taa se garisigɛ tiɲɛw ma olu de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw fana ka se ka aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ɔ dusukasiw ale ni fariganw kunnafoni siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ ko minnu bɛna na ɲɛsin aw ma aw bɛna aw cɛsiri ko minnu na olu caman de tɛna na bɔ a sira ma a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw dusuw faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma hakilina la ale ni ka se ka wagati wɛrɛ nataw k'olu kow ɲɛɲinini ka se ka olu nɔgɔya aw bolo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ zuye kalo tile mugan ni saba la ka na bila uti kalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma liyɔn samiya kalo filanan denw liyɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ aw fana jijalen don kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka o jija in bɛɛ lajɛlen i bɛn'a ye aw bɛ jija sɔrɔ minnu nɔfɛ ale ni aw bɛ jija wasa minnu nɔfɛ kunkɔrɔtaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na olu tɛna na kɛ aw sago ye ɔ o b'a yira k'a fɔ wulikajɔw ale ni eh, ko caman o bolodalen don aw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na a tɛna na kɛ aw sago ye i n'a fɔ o cogoya o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw ka wulikajɔw k'olu banba halisa ɔ ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma ɔ kunkɔrɔta bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'aw bɛ ka ko ɲuman minnu boloda aw bɛ se ka o boloda ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw tɛna na jaabi sɔrɔ aw ka waleyaw la aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛna na fɔ aw ye mɔgɔ minnu bɛ ɲɛsin aw ma olu fana natalen de bɛ kɛ aw la ɔ o de b'a yira k'a fɔ aw bɛna se ka musakaw bɔ musaka yɛrɛkɛw olu fana bɛna se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ aw ka hakili t'o la n'o tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi fana lase aw ma garisɛgɛko ta fan fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ utikalo tile mugan ni saba la ka n'a bila sɛtanburukalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka miiriya cogoyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw bɛ wasa ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka jija ani aw ka cɛsiri kɔ o b'a yira k'a fɔ aw kana na saliya fiyewu fiyewu aw ka hakilinakow olu barikalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka miiriya cogoyaw olu de bɛ se ka aw dɛmɛ kunkɔrɔta ale ni wasaw ka se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw kɛra mɔgɔ salibatɔ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn aw yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira caman bɛ a bɛna ɲɛsin aw ma olu bɛ se ka taa ka aw bolo da ɔ ni aw yɛrɛ wulila aw ka sɔrɔw nɔfɛ ale ni ni aw ye sera aw ka kow kɛcogoya la ani mɔgɔ minnu bɛna na bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu fana ye mɔgɔ nafamaw ye minnu bɛ se ka kunkɔrɔta walew k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don n'i ye aw kɛlen ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ sɛtanburukalo tile mugan ni saba la ka n'a bila ɔkutɔburukalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma balancew kawula kalo fɔlɔ denw balancew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ venus ale bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɔ ni an nan'a jateminɛ an b'a ye o venus dolo in o yɛrɛ de fana bɛ aw mara ɔ wasa ni kunkɔrɔta bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu na kɛ sɔrɔfɛnw ye ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw fɛlen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna waleya minnu kɛ o waleya ninnu mɔgɔw na se ka aw ka waleyaw kɔkɔrɔma don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu bɛ se ka dusu ta ɔ dusu o bɛ se ka aw ka ko caman de ɲɛtɔla tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ jama kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye feerelikɛlaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na ɔ u bɛ se ka mɔgɔ ɲɛnamaw walima mɔgɔ kura wɛrɛw sɔrɔ ka fara u ka jama kan kamasɔrɔ venisi bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔkɔrɔma don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ ni aw bɛ se aw ka ko aw ka ko ɲɛnamaw ani aw ka eh, wulikajɔw aw bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangenna k'a minɛ ɔkutɔburu kalo tile mugan ani saba la ka n'a bila novanburu kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma sikɔrɔpiyɔnw dibiso denw sikɔrɔpiyɔnw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw fana ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw fana ka dolo n'o ye marisi ye marisi bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɔ aw ka ɲinifɛnw olu fana bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ka ɲɛsin aw ma aw kana saliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ ko minnu bolo dalen bɛ aw bolo kabi don tɛmɛnenw na ni u dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ aw bɛ se ka wuli olu nɔfɛ ɔ kurazi min b'aw la dusu min b'aw la o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka sɔrɔ wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ ni kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun girinman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile mugan ni fila la ka n'a bila décembre kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw sirasodenw sagitɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ sumaya walew de bɛ se ka don aw ka ko la kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun ta ni eh, dusu ye cogoya min na aw bɛna dɔgɔkun ta ni kurazi ye cogoya min na nka i b'a ye aw b'a fɛ a ka ɲɛ cogoya min na ka ɲɛsin aw ma kurazi bɛna don aw la cogoya min na nka kow bɛna se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka jigi da aw ka wulikajɔw jaabi kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fo ka taa don dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na ɔ ni aw ma dɛsɛ aw kana aw dusu faga fiyewu aw kana ni aw ma dɛsɛ aw kana décourager fiyewu n'o tɛ ni aw décourager la tuguni i bɛna ye ɲinifɛnw olu tɛ kɛ sɔrɔfɛnw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka jigiya kuma minnu bɛna ta aw ye ale ni layidukan minnu bɛna ta aw ye aw bɛ se k'aw jigi da olu kan ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw walima ka don dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangina ka minɛ desanburu kalo tile mugan ni fila la ka na bila janvier kalo tile tan ani kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma kapirikɔriniw masasodenw kapirikɔriniw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ ɔ banamini caman bɛ aw ka sira kan janfawalew olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ jan caman ale ni piyɛzi caman bɛ se ka na da aw ɲɛ aw yɛrɛ ka wulikajɔ olu man nɔgɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kibaruya minnu bɛna se ka taa ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu tɛ kibaruya ɲɛnamaw ye ɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la olu tɛ aw niw ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunkow ale ni kasaraw k'olu lase aw ma aw tɔgɔla kuma duman olu tɛna fɔ fanw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosiwalew olu bɛ aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ a b'a yira k'a fɔ ni aw ye mɔgɔw ka kumaw to yen nɔ k'aw cɛsiri ka baara kɛ ni aw ka ɲinifɛnw ye a ka ca la i bɛna ye yanni dɔgɔkun ka laban aw bɛ se ka na kibaruya ɲumanw sɔrɔ olu la ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile mugan na ka na bila février kalo tile tan ani seegin na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw kibaruya minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ a makɔnɔ na kabi wagati tɛmɛnenw na aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wulikajɔw olu siraw bolodalen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw bolodalen don ka ɲɛsin aw ma dugutagaw dugutaga cunnenw dugutaga balilenw sira kan wasaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛw bɛna bɔ jigiya walew olu bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ma dɛsɛ aw ka wulikajɔ nafamaw a ka se ka a bɛɛ lajɛlen daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu bɛ furusira taamaw la olu bɛ se ka kunkɔrɔtaw ale ni jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na ka na bila marisi kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kow ka ca kojugu kamasɔrɔ ɔ porobilɛmu o bɛna na caya aw ka sɔrɔw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɔ aw ka kɛ miirilikɛlaw ye ka jateminɛw caman kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw bolo k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka waleyaw cogoyaw ye k'a sababu kɛ aw ka depansiw cogoyaw ye kamasɔrɔ aw bɛna musakaw bɔ ka don fɛnw na fɛn minnu tɛ aw yɛrɛ ka kow ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka farifaga walew ale ni ka se ka aw ka dɔgɔkun giriya ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛn cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don i bɛna ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen don fana nka aw fɛlen don layidukan minnu bɛna na ta aw ye o layidukan ninnu tɛna bɔ a sira fɛ o b'a yira fana aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛ se ka ɲɛfɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka aw dusu faga ka jateminɛw k'olu kɛ aw tagamabere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lajɛbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ ka an lajɛ ka bɔ mifa production sanfɛ ale ni ondo tv sanfɛ n ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Ka aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ kawula kalo filanan kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ bɔ kawula kalo filanan kɔnɔ an bɛ taa kawula kalo sabanan kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kuma caman bɛna na fɔ a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu tɔgɔ la ɔ miiriyaw olu cogoyaw olu bɛna na sumaya layidukanw olu bɛna na sumaya ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ne bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan Ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se ka aw ka kibaruya dɔn dolo sira kan aw bɛ se ka an wele 73 35 28 89 ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya an ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in k'a basigi